Ant agus Dec. Tá Ant agus Dec ar bheirt chomh clúiteach agus atá ag obair ar an teilifís sa Bhreatain. Bhí cuid mhór rólanna acu ó chuaigh siad os comhair an ceamara ar dtús sa chlár do pháistí Byker Grove. Rugadh Anthony McPartlan agus Declan Joseph Oliver Donnelly in Newcastle i Sasana sa bhliain 1975. D'éirigh go maith leo mar aisteoirí agus amhránaithe chomh maith le bheith ag cur i láthair cuid mhór clár teilifíse. Mar a bhuail siad le chéile. Ní raibh aithne ag Ant agus Dec ar a chéile go dtí gur bhuail siad le chéile ar Byker Grove. Bhí an clár suite in Newcastle i Sasana agus fuair an bheirt acu páirt mar aisteoirí. D'éirigh siad ina gcairde agus iad ag obair le chéile os comhair an cheamara. Amhránaithe, PJ agus Duncan na hainmneacha a bhí ar a gcuid carachtar in Byker Grove agus ba iad sin na hainmneacha a d'úsáid siad nuair a thosaigh siad ag ceol. D'éirigh go maith leo ag ceol fosta. Sular stad siad den cheol, rinne siad trí dhlúthdhiosca le chéile agus bhí rachairt mhór orthu. Bhí ag éirí go maith leo ar dtús ach de réir a chéile, bhí níos lú daoine ag ceannach a gcuid dlúthdhioscaí. Bhí deireadh ag teacht lena seal mar amhránaithe. D'fhág siad PJ agus Duncan ina ndiaidh agus thosaigh siad ar a n-ainmneacha cearta, Ant agus Dec, a úsáid arís. I ndiaidh a bheith ina n-amhránaithe, bhí sé deacair ag an bheirt obair a fháil. Shocraigh siad ar dhul go Londain agus chuaigh siad a chónaí sa teach céanna. Fuair siad obair ag déanamh cláir ghrinn do pháistí agus ina dhiaidh sin fuair siad a gclár féin ar Channel Four. Fuair siad deiseanna oibre arís agus bhain siad clú amach dóibh féin. as a bheith greannmhar agus bhí gach cosúlacht ar an scéal go raibh dúil ag na daoine iontu. Tá Ant agus Dec i ndiaidh a bheith ag obair ar na príomhchainéil teilifíse uilig sa Bhreatain, tá cuid mhór clár déanta acu don BBC agus do Channel Four, ach is é ITV a d'aithin an cumas mór a bhí iontu agus rinne siad conradh leo i 1998. Chuir daoine aithne orthu mar sin trína gcuid clár, Pop Idol agus I'm a Celebrity Get Me Out of Here. Tá dúil ag daoine iontu nó bíonn siad ar a suaimhneas os comhair an cheamara agus greannmhar. Ar shiúl ón teilifís. Tá an bheirt seo ar an teilifís chomh minic agus go sílfeadh duine nach mbeadh am acu do rud ar bith eile. Ach tá dúil mhór acu sa spórt. Is maith leo a bheith ag imirt gailf le chéile agus is é an caitheamh aimsire is fearr leo ná a bheith ag leanúint Newcastle United. Tá siad an-bhródúil as Newcastle agus téann siad abhaile ansin chomh minic agus a thig leo. Bhí siad ina gcónaí sa teach amháin go dtí gur phós Ant in dhá mhíle agus a sé. Ba é Dec a bhí ag seasamh leis ag an bhainis. Maidir le Dec, d'fhág sé an cailín a bhí aige Clare Buckfield, an t-aisteoir a bhí in Two Point Four Children in 2000 agus 3. Cad é an chéad chéim eile ag Ant agus Dec? Níl a fhios, ach tig linn a bheith cinnte de go mbeidh siad ag obair le chéile mar bheirt ar an teilifís go ceann i bhfad. Cé hiad? Dáta breithe, Ant, ochtú lá déag de Mhí na Samhna 1975. Dec, An cúigiú lá is fiche de mhí Mheán an Fhómhair, 1975. Cárb as iad? As Newcastle, Sasana, don bheirt acu. A n-ainmneacha cearta, Anthony McPartlin agus Declan Joseph Oliver Donnelly. An chéad obair a bhí acu? Aisteoirí. Obair eile? Amhránaithe agus láithreoirí clár teilifíse. Cairdeas, Is cairde móra iad.